Moni, ndine Jack. Nde iyi ndi nkhani ya death row eti uh, munthu wina wapatsidwa death warrant ku USA. Munthu wake ndi zibambo uyu dzina lake ndi Kevin Ray Underwood. Mu chaka cha 2006 akuti Kevin anapanga chiganizo choti afuna kupha munthu osati kungopha munthuyo akuti kufuna kumupha kenako amuduledule akamuduladula amudye zodabwisa kunena kuti anangopanga chiganizo choti chaka chinocho zimene nditapange ndi izi nde ati atapanga chiganizocho anapanga tsiku nkupanga decide kuti munthu amene atakhala oyambirira kudutsa pafupi ndi nyumba yangayi amene nditamugwireyo ndi amene nditamuphe pa nthawiyo Kevin anali ndi zaka 26. Tsoka ilo, pa 12 April, 2006, munthu woyambirira kudutsa pakhomo pake anali mwana woti amakhala chapafupi pomwepo wa zaka 10, mtsikana. Dzina lake Jamie Rose Bolin. Anali standard 5 ku m'kalasi. Nde makolo ake anayamba kudabwa mwana sakumutani, sakumuona. Anamusakasaka mpaka anaimba foni ku polisi. Anamsakasaka mwana osamutani, mwana osamupeza. Mpakana anapezeka kuti anayamba kumpanga suspect Kevin kunena kuti kusowa kwa mwanaku kuyenera kulingana ndi Kevin. Kevin yo anakayikiridwa chifukwa choti anali magulu oyambirira kuthamanga kukatani kukathandiza kumusakasaka mwana. Akuti kupita pamene paja kumasakasaka aliyese kuphatikiza bambo ake a Jamie Rose amanena kuti Jamie anachoka atavala za pink. Koma Kevin amanena kuti ayi ine ndinamuona anavala za blue zosiyana ndi wina aliyense zomwe amanena komanso akuti zochita zake zimasiyana ndi anthu onse apolisi anayamba kumamudabwa ngakhale amathamangira kuti akathandiza kutani kumusecha nde apolisi anangonyamuka kupita m'nyumba mwake kukapanga sechi mwa Kevin kuti mm, uyu zochitika zake zikudabwitsa mpamene anapezeka kuti chani atapita ku chipinda anamva fungo atatsegula ku chipinda kwake mu, mu closet anapeza kuti muli ngati chibaketi cha plastic anampeza kuti ndani mwana uja anali muchibaketimo adamutsekera anayesera kuti amudule kakhosiri anamuvulaza kwambiri atamuduladula. Panali mipeni, panali panali zopangira barbecue, panali ziwiya zodabwitsa ndithu zoti analidi atakonzekera kuti amutani amuphike kaya amudye kaya atani zoopsaopsa zinthu zake zomwe amatani zomwe amapanga koma anamugwira anammanga atamufunsa kunena kuti chifukwa chani ananena kuti basi ndimangofuna ntatani ndampanga munthu chiwembu ndi iye anali munthu woyambirira kudutsa ati anamuona mwanayo akudutsa ndi anamuyitana kunena kuti tabwera uzaone ndatani ndili ndi kapeti kanyuwani ndili ndi mbewa tazaone mbewa ili mnyumbamo mwana ujadi nkutani nkulowa nyumba kuti akaone mbewa mpamene anatani anamukhoma pamutupa basi mpamene anampanga chiwembu nde Kevin ku court analandira chigamulo anampatsa kunena kuti aphedwe nayenso death sentence chifukwa choti amakhala ku state yonena kuti kuli death sentence anampanga sentence to death mu 2008 ndi anampatsa tsiku kuti aphedwe mu 2023 koma chifukwa choti kunali konena kuti angopha kumene munthu wina prisoner winanso nde anapanga recommend kuti yayi tisamuphe nthawi yomweyi tiapatse mpata amene amagwira ntchito yophawo kuti yayi tisachite kuwapanga choncho kuti apha munthu wina kenanso apha munthu wina ndi ntchito yes koma tisachite kuwakundikiza choncho nkutani anapanga cancel death sentence yake ya 2023 nde walandiranso dze- date linanso pano amupanga schedule kunena kuti aphedwe pa 19 december just before christmas 2024 imeneyo ndi nkhani ya kevin underwood amene anampanga chiwembu choopsa mwana zikomo kwambiri